Saludu a totus e benevènnidos a Contanos, unu podcast chi pertocat cale si siat chistione de interessu. In cada puntada un'òspite diversu nos contat de una cosa chi l'agradat, respondet a unas cantas preguntas meas e nos consitzat puru carchi libru 'e lèghere. Àteras bortas in custu podcast amus arresonadu de leteratura, a bortas carchi ospite nos ant letu poesias antigas, àteras bortas amus contadu sos lùmenes chi ant fatu s'istòria de sa leteratura. Nd'amus chistionadu e amus a sighire a nde chistionare meda, ca m'agradat ma faghende custu podcast mi so sàpidu puru chi agradat meda fintzas a sos chi nos ascurtan e a sos òspites etotu. In custa puntada leamus sa letteratura dae unu puntu de vista analìticu, est a nàrrere tzucamus dae unu tema, chi est su traballu e sos raportos de triballu, in cherta de che bogare a pizu unos cantos esèmpios de custu tema in sa letteratura mundiale. E pro cussu est a mi fàghere un'arresonada cun Gianni Loi, professore zubiladu de diritu de su triballu in s'Universidade de Casteddu, ma fintzas iscritore, chi isse etotu at torradu a lèghere romanzos, pro narrer sos de Kafka e de Cervantes, in cherta de buscare riferimentos a su mundu de su triballu. Cun Gianni est a faeddare de comente sa leteratura at contadu su triballu, sos diritos de sos traballadores e su mundu 'e su traballu, de comente est cambiadu su traballu in sa leteratura dae sos tempos de Cervantes e de Kafka a oe in die e puru de comente mai l'est bènnida sa gana de los istudiare custos autores. Chistionamus fintzas de su chi at acatadu in sas òperas issoro e de cale sunt oe in die sos gèneres leteràrios chi prus interessant su traballu e de comente est cambiende. Tenede bos contu e istentade bos. E duncas, comente apo nadu, s'òspite in custa puntada est Gianni Loi. Salude Gianni, coment'istas?
Beni, gràtzias, totu beni. So cuntentu meda, so prexau, comente nazis bois, de, de ti tènnere comente òspite, ca est a nos fàghere una bella resonada subra un'argomentu chi unu pagu connosco, però namus su chi de seguru tue lu connosches menzus e, e amus meda de imparare, segundu mene, oe. Comente apo nadu, tue as publicau custos libros chi namus lean, sa chistione 'e su traballu da da unu puntu 'e vista novu, da unu puntu 'e vista originale fintzas podimus nàrrere, mancari sunt fintzas autores connotos, de sicuru Cervantes e Kafka los connoschimus totus, però a mene puru personalmente cando los apo letos non m'est bènnia a conca s'idea de su traballu o de sos diritos de sos traballadores Contanos comente mai t'est bènnida sa gana de istudiare custos autores.
Beh, est stèta una cosa, naraus, unu pagu naturali, poita prima de totu deo seu amanti de sa literatura, de sa poesia, mi praxit a scriri, a lìgiri, giai de su tempus de s'iscola, inveci de ascurtai sa letzioni, po contu miu sighia un'atra un'atra carrera e quindi custu est sa E sigomenti a parti chi mi praxit sa literatura seu puru professori, seu stetiu professori de deretu 'e su trabagliu, tandu candu ligiu un'opera mi nd'acatu de prus chi nc'est calencuna cosa a parti de sa trama principali chi essit de interessu. Possu fai un'esempiu po cumprendiri subitu de ita seus chistionendi. Candu ligeus a Pirandello Nc'est unu contu in Novelle per un anno ania chistionat de una persona chi est essia foras de conca, ca si intendiat sempri unu ruidu in conca, unu trenu chi curriat, insoma, si s'est ammachiau. E però Pirandello ddu spiegat puru, poita narat chi custa persona chi fut unu chi faiat unu trabagliu chi non ddi praxiat, sempri cun is documentos, cun cun il libro mastro eccetera, e che is cumpàngius ddu pigànt sempri in giru, ddi narànt ca tanti po arriri, scherzànt, brullas eccetera eccetera e a sa fini cussu est bessiu foras de conca. Beh, custa descritzioni est su mobbing, est candu in s'ambienti de su trabagliu tui agattas, quindi nosu pensaus a bias sigomente ddu naraus in lingua inglesa nosi parit modernu, però funt cosas chi giai esistiant, ecco. Su fatu de essiri puru professori de deretu 'e trabagliu m'at agiudau a fai custa cosa, o possu fai un'atru esempiu, si ligeus De Amicis Nc'est su contu de unu, de unu piciocheddu de iscola chi a unu certu puntu erribat sa notìtzia chi su babbu est arrutu de unu pontègiu e s'est mortu o no sciu ita at, ita at capitau. E in su libru poi nc'est custa, nc'est custa riflessioni, ca nc'est un'atru pipiu in sa scola, chi su babbu non fait su maestru 'e muru ma est impiegau e fait custa riflessioni e narat, deu Seu tranquillu o su mancu candu seu in iscola. Poita sciu chi babbu miu est sètziu in d-una mesa atesu de ogna perigu, no no est in d-unu pontègiu, no na, e quindi no est, non timu chi chi possa chi possa morri. O nais, e custu est totu su tema, unu tema mannu chi nosu teneus de s'infortuniu in is trabballus, si feus abastanza po ddu scongiurai, po su po po su rischiu, no na. Quindi Su fatu est chi nosu seus abituaus a castiai massimamenti a sa storia principali, nos si lassaus andai comenti in unu cinema, bia bia dognunu segundu s'arti sua est in conditzioni de cumprendiri calencuna cosa de prus, nc'est una, sa storia de cussu sabateri chi andat a una mostra de pittura si ponit a criticai is crapittas. poi artziat boli criticai atra cosa puru e calencunu ddi narat no firmadì a is crapittas bolit nai chi segundu is cosas chi connoscit una persona podit podit insomma a sa fini conforma cunforma a s'arte sua unu podet puru chistionare de una cosa e non e dogni unu s'arte sua comenti naraus nosu e quindi custu custu agiudat però est bellu a a scoberri de comenti ci funt custus elementus e e si nos si abituaus totus podit èssiri interessanti puru, insoma, praticamenti custu est istètiu su motivu poita mi seu acostiau. Poi m'est praxiu puru calencuna 'orta de utilizai in is liburus a iscriri po aprofondiri custas cosas comenti professori de diritu de su trabballu. E certu, deu infatis s'istèrrida de custa puntada apu fentomadu sos liburus chi as publicau e sos istùdios chi as fatu, contanos infatis carchi cosa de prus supra pròpiu sos autores chi as istudiadu in custos libros, ca isco chi as arresonadu de su traballu in Cervantes, pro nàrrere, in Don Chisciote e fintzas in Kafka. Custos duos ite esèmpios podimus podimus batire pro chistionare de su traballu in sas òperas issoro?
Ma certu, tandu segundu mei si podent classificai in in in tres categorias. Ci funt medas iscritoris chi faint sa descritzioni de cosas chi sucedint in su trabagliu, un'incidenti e quindi chistionant de sa pena po una persona sfruttada, po insoma po sa cunditzioni de su sfrutamentu comente descritzioni. Atrus invecias chi pigant parti cumentzant a donai puru giudìtziu de de comenti podit cambiai su mundu, funt is intelletualis chi nos agiudant meda a su progressu, chi ant agiudau meda a su progressu e poi atrus chi est sa cosa a su livellu, naraus, prus importanti po chini studiat diritu, chi intrant puru in su detagliu de sa tecnica de is leis. Quindi de sa prima categoria podeus pònniri a Kafka. E Kafka e custa cosa mi praxit a ddu nai poita totus sempri sigheus sa moda candu intendeus una cosa dda repiteus e non e non controllaus. E sa storia is Metamorfosi unu libru chi creu chi totus medas connoscint, insoma, nc'est sa storia de custa persona chi si trasformat in un'insetu, insoma, est disisperau, no arrennescit a si ndi pesai de su letu poita bit a pagu a pagu is manus, peis chi si trasformat in custu in custa cosa mostruosa. S'interpretatzioni normalmenti chi ant donau totus est ca s'origini est unu problema de relatzioni tra babbu e figliu, sa prus situatzioni familiari eccetera. Deu ca connosciu su diritu seu andau a mi ddu torrai a liggiri e apu nai in su liburu non nc'est nudda de sa relatzioni tra babbu e figliu. Su motivu de custu problema chi tenit custa persona est unu problema de traballu. Si nosu ddu torraus a lìgiri, unu unu nci pensat ddu torrat a lìgiri cun cust'òtica, bit chi candu no arrennescit mancu a si ndi pesai de su letu, is is solas cosas chi narat funt, oi oi mama mia ca no arrennesciu a pigai su trenu, oi ca no arrennesciu a trabagliai, ita trabagliu lègiu chi mi tocat a fai a mi ndi pesai dogna dì de trenu a trenu, comenti papu mali de una zona a s'atra, comenti is relatzionis cun is personas non non balint nudda. Deu m'iat essiri bòfiu licentziai, non ndi potzu prus, ma depu pagai custu dèpidu e non potzu. Tandu sa càusa est feti est feti su trabagliu e custa est puru una una patologia, una una situatzioni chi si no est propriu su mobbing, però est una cosa chi nosu tzerriaus su stress chi dipendit de su trabagliu, unu trabagliu lègiu chi provocat in sa persona unu disàgiu chi podit portai puru a un'alteratzioni a un'alteratzioni mentali. Est una cosa, namus chi su mundu 'e su traballu oe in die fortzis est sa sa prus, sa prus comune de totus, no? custa de, de essere stressados meda e, certo. chi mentalmente su traballadore est... Mentalmente, sì.
E mira custu, ca a unu certu puntu issu narat, e, ah, bidemus, immoi arribat su meri, cun su medicu, cun su dotori, Po mi controllai o po mi nai chi seu unu mandroni. Custa est sa situatzioni, fut sa lei chi nosu eus tentu in Italia finas a su millenoixentusetanta, prima de s'Istatutu de is trabagliadoris, poita prima, si unu trabagliadori s'intendiat mali non podiat andai a trabagliai, chini ddu visitàt fut su su dotori de su meri etotu, quindi unu de parti. Poi sa lei est cambiada e immoi sa vìsita dda depit fai unu dotore indipendenti, unu chi si tzerriat de s'ASL o de chene chi siat. Bisi comente est interessanti custa relatzione po cumprèndiri de ita de ita seus chistionendi. E certu.
Poi, certu, poi cun s'aprofondimentu deu apu controllau puru chi Kafka comente trabagliu faiat s'ispetori de su trabagliu. E Duncas quindi... est, est autobiograficu puru, podimus narrare. E quindi connosciat puru de cosas, una orta c'est in, in is memorias chi fait issu in su diariu e narat, ma càstia custos trabagliadoris chi benint ande nosus cun su capeddu in manu, totu bregungiosus, preguntendu candu iant a tenniri su diritu de benniri a innoi a ndi sciusciai totu, a, a, a, a s'arrebellai de, de aberu. Po nai, eccu, custa est un'atra un'atru esèmpiu unu pagu a Quindi custa est una parti de descritzione, si nd'agatant meda, ma giai nc'est una profundidadi. Certu, Kafka sa metamorfosi est istadu ziradu puru in sardu, infatis l'at l'at ziradu in sardu Manuela Mereu e dd'at publicau Condaghes. Deo la l'apo letu l'apo letu medas annos faghet, como mi lu torro mi lu torro a legher però, e m'ammento chi su

Duncas in sa descritzione de, custu, de custa puntada bos ponzo su link po acatare su libru de, de Kafka in sardu, ca eh, l'at publicau Condaghes, mi paret, in su 2015, eh, no, tradot, tradutzione de Manuela Mereu. Sì, sì, sì.
Però, scusami, t'apo, t'apo segadu...
pro ammentare custa cosa, eja. No, no, est bellu a ddu torrai a lìgiri pro biri su chi unu non s'est acatau, comenti unu chi andat a ispigai a regòlliri su chi is atrus no an no an regoltu, no, no. Totu sa storia de Kafka, a mei Kafka mi praxit meda e e pensu chi est unu unu disisperu, apu scritu puru atras cosas, poita totus ant pentzau a Gregor Samsa comenti chi fessit s'immàgini de Kafka. Kafka, sa proietzione de Kafka, e funt abarraus conditzionaus de una cosa importanti meda, de una litra a su babbu. Fintzas eo, e già, ti nau sa veridadi, fintzas eo apu sempri pensau chi fiat autobiograficu la metamorfosi. Sì, sì, poita issu nci nci getat a faci a su babbu su fatu de comenti dd'at tratau e de dd'aere causau puru calencunu calencunu problema poi psicologicu. Invecias in su libru non nc'est, no no no nc'est nudda. e anzi deu nau chi, sa, chi custu Gregor Samsa est unu personàgiu unu pagu cun pagu fortuna, poita nemus ddu ligit po issa etotu, ma totus nci 'olint agatai a Kafka chini dd'at iscritu e nde ddi leat sa, s'autonomia chi tenit su personàgiu, candu nosu teneus atrus personàgius de romanzu chi chini dd'at iscritu no nosi ndi importat nudda. Invecis est a beru, est a beru, Kafka... Kafka sempri ti tenis tenis in conca Kafka, kafkiano, tui candu ddu ligis ses giai conditzionau de totu una... Est a beru, est a beru.
Però fintzas su contestu istoricu, ca su romanzu 'e Kafka esseit in su millenoighentusbìndighi e duncas mancari est fintzas, namus, su cuntestu de comente su traballu fiat cambiende in cussos annos e comente fintzas su s'istress non fit una cosa antiga meda, no? non penso chi tres o battoschentos annos prima de Kafka eh, b'esseret s'istress, su mundu 'e su traballu, o oh, mancari eia, ca s'àtera pregunta chi ti cherzo faghere est mancari supra... poniant un atru nòmini, però eh. c'era su problema, non, non, non, non pensaiant a sa relazioni tra su chi sucediat e, e su traballu. Era quindi custa est po una parte. Poi e apu nau chi nc'est una categoria de is chi pigant parti, chi est forsis is sa prus importanti, poita funt autoris militantis chi agiudant puru a su a su movimentu, si pensaus a Bertolt Brecht eccetera. Deu po nai una cosa chi mi praxit a a a nomenai est una poesia de Victor Hugo, grandu romanzieri, nemus normalmente candu pentzat a Victor Hugo pentzat a su traballu e a custas cosas, ma nc'est una poesia chi m'at impressionau meda candu contat de pipius chi passant in sa strada e in sa citadi e narat chi totu funt slangius cun sa caglientura, pipias finas de seti, otu annus e sa genti narat, auni ant a andai? E issu narat, funt andendi a trabagliai e trabagliant po cuindixi oras a sa dì. in conditzionis de mancu ndi chistionai e tandu ddi fait meda impressioni e arribbat a nai una cosa meda forti, a nai, malaitu siat su trabagliu, malaitu siat su trabagliu poita bocit s'omini, poi non chi si curreggiat, ma donat s'alternativa e narat, deu malaixu su trabagliu in nomini de su trabagliu de averas cussu nobili generosu chi fait cresciri s'omini e liberat su populu e e fait s'omini cuntentu. As cumprèndiu? Funt riflessionis e custas funt atrus elementus de scrittoris chi intrant e pigant parti propriu a sa situazioni e nos faint e nos faint cresciri.
Pro cussu, a ti, a ti fare, a ti fagher un'atera pregunta, si podet, già ca eh, amus faeddadu de, de Kafka e fintzas de Victor Hugo, però mancari unu autore prus antigu chi tue as istudiadu fintzas in sos libros tuos, chi est Cervantes, eh, no, si cheres, si cheres como faeddamus de Cervantes, però si as ateras cosas de narrer, eh, sighi... No, no, no, no, passaus a Cervantes, propriu andare, andat beni, poita Cervantes est, naraus, unu livellu unu pagu prus ainnanti, intanti poita dd'at fatu meda prima e quindi est unu precursori, naraus. E certu. E poi po sa connoscenza chi teniat. Cervantes fut unu mostru de connoschentia, non connoschiat feti sa leteratura ma puru su diritu, dogna cosa, insomma. E sa cosa curiosa chi est diventadu famosu po una po unu contu chi parit una cosa una cosa de arriri e invecias nc'est una sabiduria incredibili in custu eh beh, sì.
Poita Cervantes a mei candu dd'apu lìgiu eh, m'at fatu cumprèndiri cumenti nosus, nosus is modernus Praticamente no eus inventau quasi nudda, mancu in su diritu, chi nci funt cosas chi esistiant giai. Fagu una pariga de esèmpius, podint parri unu pagu cumplicaus ma circu de ddu spiegai poita est tècnica de su traballu miu. Nemus si nd'acatat ma candu E Don Chisciote depit circai unu scudieru, unu unu po po dd'acumpangiai in su machimini chi depiat chi depiat fairi. Nc'est totu una cosa interessanti chi est sa contratatzioni. Issu cuntratat cun cun custu bassaju, trabagliat in campagna prima Sancio Panza cun cun cun d'un'atru meri e depint decidi cali est su cuntratu. E nc'est una cosa meda interessanti, certant unu pagu poita Don Chisciote, chi est unu cavalieri antigu feudali, ddu 'olit pagai a merced, comenti narat in ispagnolu, a mercede, comenti narat sa Bibbia, dare la giusta mercede agli operai E invècias Sancho Panza boliat èssiri pagau a giornada o a mesi, cioè segundu su trabbagliu chi faiat, candu custa cosa est una cosa importanti meda poita finas a cuss'època su diritu de trabbagliu modernu pròpriu no esistiat ancora, si s'imperànt is servidoris, is sciaus, totu un'atra cosa.

Ti pagu poita ti 'ollu pagai. Invecias, candu Sancho Panza ddi narat, No, ma deu 'ollu essiri pagau po su tanti chi facu, nc'est unu unu corrispetivu, una una cosa chi torrat e diventat unu diritu. E custu est interessanti poita propriu in cuss'epoca, Su diritu de su trabàlliu est trasformendu si de su sistema feudali a unu sistema modernu, aundi teneus chi su trabagliadori no est unu quasi sciau, insoma, su Medioevo sa si scieus comenti funtzionàt, ma cumentzat a tènniri unu diritu, tui mi pagas poita mi ddu depis e deu tengu calencunu strumentu. Quindi est interessanti custa. custu dibattitu nc'est puru sa, sa, sa pobidda de Sancho Panza in cussu, sa genti non si nd'acatat poita pentzat a su contu in generali. Eh, certu. No, Cervantes chi connoscit meda a fundu su diritu est unu chi eh, nosi fait cumprendiri medas cosas. Ma nc'est un'atra cosa, forsis ancora prus dificili chi s'agatat in Cervantes. Eh, totus scieus chi De unu pagu de tempus a custa parti in in su trabagliu ant cumentzau a utilizai una forma de pagai chi si tzerriat una retributzioni a segunda de su resultau de su trabagliu, chi no est su cotimu, si praticat in medas impresas mannas. Su sistema est custu, po po chi is trabagliadoris trabaglient mègius po po su meri, a bias ddi promintit a sa fini de s'annu, si aumentat su faturau o si aumentat su profitu, de donai una cosa in prus de una certa percentuali, si nc'est una fàbrica de màchinas podit nai, si cust'annu bendeus su cincu po centus de màchina in prus de s'annu passau, a sa fini de s'annu deo si 'ongiu unu dus po centus, tres po centus, unu tantu de dinai, nci seu. Custu est una cosa chi s'istat, s'utilizat meda ora po circai de de stimolai, de fai trabagliai a is trabagliadoris su prus possibili po po fàghere cussa chi tzerriant sa fidelizatzione a s'impresa. Ita sutzedit? Imaginadi unu trabagliadori chi trabagliat in sa Stellantis cun unu contratu aici, si a sa fini de s'annu aumentant is benditas de is màchinas tenit unu tetu e si custu in su mese 'e idas o a cabudanni in is ùrtimus mesis ddu licenziant, Oppuru si licentziat issu e no acabat de trabagliai. Issu at trabagliau cun, naraus, sa s'impegnu po otènniri cussu risultau. E e custu est unu problema. Nci funt oi,
oi in Itàlia, in custus annus, is primas càusas cun is giùdicis po decidiri comenti si depit fai. ddu podit pretèndiri, si podit fàiri una rateizatzioni opuru est totu, cioè est unu problema chi nosu ancora no eus decìdiu comenti si fait. E imoi ti contu poita nci intrat Sancho Panza e Don Chisciote. Eja.
A unu certu puntu, e Tolkini dd'at lìgiu, s'arregodat candu no ndi podit prus de pigai corpus, Sancho Panza decidit de de si nd'andai e ddi nai, e ddi narat a Don Chisciote, deu no ndi possu prus, deu mi nd'andu. Si nd'andat e depint fàiri is contus. Candu unu si nd'andat, Imoi bieus cantu mi depis. Si setzint e cumentzant a nai, Deu apu trabagliau tantus mesis po tui, mi depis tantu a su mesi poita a su mesi deu meritu custu, e faint totu unu càlculu interessanti, poita issu narat, Su trabagliu chi deu apu fatu cun tui, est unu pagu prus grai de su chi deu faia antis, quindi dogna mesi tui mi depis donai de prus, e si ponint de accordiu, però a sa fini Sancho Panza ddi narat, ma tui candu seus partius m'as promintu chi si su chi 'oliast fairi andàt a profetu, si si bincias custa cosa chi 'olias binciri, mi faias guvernadori de un'isola. Ah, cussa fiat sa promitta, non mi dd'ammentaiat custu.
Si, mi faias guvernadori de un'isola, quindi deu apu trabagliau impegnendumì puru poita 'olia custu risultau ca si ddu sonnat Sancho Panza, dici, si si sonnat giai po sa pobidda chi diventat una gran dama poita issu fut guvernadori e totu Cantu ddi depis ah, ah, ah, Ita sucedit? Sucedit chi arrexonant e Don Chisciote dd'arreconnoscit e dd'aumentat una parti de sa cosa puru comente pagamentu de custu chi nosu oi seus ancora discutendi in custu, in custu momentu. poi cambiat de idea, torrat, torrant a s'apaxai, sighint, issu non si nd'andat prus, però custa est sa contratatzioni. Eccu, custu dimostrat comenti a bias in sa literatura agataus situatzionis meda interessantis, poita dimostrant sa connoscèntzia chi teniat e, ddu torru a nai, perdonamì si t'arrepitu, Cervantes connosciat su diritu de una manera de una manera eccetzionali. Certu.
E nci funt passàgius, ndi nau un'atru, forsis no sciu si totus si ndi funt acataus, ma nc'est una cosa in cui sa genti arrit poita candu s'agatat in apretu Sancho Panza domandat a Don Chisciote de ddi fai unu testamentu, unu testamentu a favori suu, si, si po casu si morit, po ddu cumpensai de su chi ddi depiat donai e ancora non dd'iat pagau, poita ancora non non iant serrau is contus. E dd'iat nau, de fai però unu testamentu, ddu depu nai in spagnolu, que no se pueda revolcar. Ah. Un testamento que no se pueda revolcar. Totu su mundu po custa frasi si nd'arrit, poita est, naus, sgrammaticau in ispagnolu, bolit nai unu testamentu chi non si podat cambiai, non si possat cambiai. Però unu giurista scit ca su testamentu si podit cambiai sempri. Ah. Non è possibili chi uno possa fare unu testamentu e non lo possa cambiare. E quindi narat, ma coment'è custa cosa? Beh, Deu, sigomente femu unu giurista seu andau e mi seu acatau una cosa chi parit ca in cussus annus in Ispagna ant fatu unu unu provedimentu, una lei, una prus che lei, insoma una dispositzioni, e ant inventau unu testamentu chi non si podiat cambiai. Ah, duncas esistiat a beru. Sì, quindi est esistiu po pagu tempus, poita dd'ant cambiau dopu unu pagu, Però Cervantes, po dimostrai comenti fut una persona chi connosciat, Cervantes est stetiu in Sardigna puru, ddu sciast custu? No, mancu custu iscia. Est stetiu in Sardigna, nch'at passau, no sciu si una pariga 'e diis, insoma, pagu tempus, candu fut andendi a sa bataglia de Lepanto.
Ah. Poita issu at fatu puru su sordau, nd'at fatu de cosas, eh? Mm. E a palas de sa porta de Maria Cristina nc'est una targa chi arregordat ch'est, eh, in Casteddu.
Ch'est passau Cervantes in, in Casteddu. Ah. Deu in su libru miu invecias apu nau un'atra cosa, apu nau a biri cali funt is piolas, ania s'est imbriagau cun is atrus sordaus chi fiant de partenza, poita sa vida fut aici tandu, non, beh, at tentu puru incidentis, est stetiu in presoni, at tentu una vida meda meda aventurosa. Quindi custu est su contu chi dimostrat puru, e a mei comenti, sigomenti est s'arti mia mi praxit a, certu, a scruculliai, a biri totus cussas cositetas però chi si imparant puru, eh, ca si imparant puru cosas eh, bellas, non... No, ma fintzas de istoria a sa fine ca b'est eh, su diritu e su traballu chi insegnaias tue, ma b'est fintzas s'istoria de su diritu in su eh, sensu, sos istoricos de su diritu acatan in unu romanzu comente a custu, chi poi Cherzo narrer, semus, semus chistionende eh, de, fortzis unu de sos tres o bator romanzos prus famosos in s'istòria, sì. a su nessi in Europa, acatat fintzas informatziones comente a custa chi as naradu tue, chi est chi esistiat custu tipu 'e testamentu e mancari non totus non totus l'ischin, no est una cosa de pagu contu, in su sensu no, chi certo. eh, sa, sa letteratura poi servit a cussu puru, no? comente amus nadu po Kafka, ite fit su traballadore eh, fintzas, namus, s'impiegau in su millinoighentos bìndighi in Praga o in s'Impèriu Tedescu, ma ite fiant sos cuntratos puru in s'Ispagna de de su sègulu de su sègulu de deghesete. Pròpriu pro custu so nande, su namus, s'invitu chi t'apo fatu a custu podcast, s'obietivu fiat custu, namus, de de batire una pessone chi chi giughet connoschèntzias, chi giughet passione, chi giughet interessu e chi nos podet imparare, chi mi imparat a, a, a mene una cosa chi non conoschio, no una, medas cosas chi non conoschio, ma fintzas a, a sos chi nos ascurtan, a ischire una cosa, una cosa comente a custa, no est de pagu contu. Fintzas supra de Cervantes cherio narrer un'attera cosa eh, in presse in presse, chi Don Chisciote eh, de sa Mancia est istau zirau in sardu e totu, l'at publicau sempre Condaghes, sempre de su duamiza e bindighi, e sa eh, bortadura l'at fata Gianni Muroni. Duncas, a chie si lu cheret leare, chie si lu cheret leghere in sardu, eh, l'acatat in su sito de Condaghes, l'acatat in internet in totue, puru custu. S'atera, s'atera curiosidade chi tenio est si oe in die, no, ca amus faeddau, namus, dae meda, Cervantes, Kafka, Victor Hugo, Però oe in die sa leteratura galu chistionat de su traballu e de comente est cambiende su mundu 'e su traballu, sos diritos de sos traballadores, ma in generale podimus narrer su mundu 'e su traballu. Cale sun sos generes letterarios chi prus s'interessan de su traballu oe in die o cale sun sos iscritores chi a chi a tue ti praxint, namus, po comente chistionan de su traballu, po comente contan finzas sos rapportos tra su traballadore e, e chie, e chie li donat traballu.
Ma i, naraus chi s'atentzioni in, in, in sa leteratura sa prus connota e oi naraus nci nd'est prus pagu, prus pagu cun custa atentzioni poita e is una, is generis funt unu pagu cambiaus, immoi si scrinti o giallus, unu ci depit essi unu delitu, totus funt ispetoris, o puru su romanzu. A mene m'agradan, a mene m'agradan meda cussas. O puru su romanzu, e no, ti nau una cosa deo, candu apu, candu apu publicau unu, unu contu, unu romanzu chi fut ambientau in, ambientau in Islanda, candu andendi a s'editori dd'apu nau, castia, non ci funt mortus, non ci funt ispetoris, non nc'est cosa storica, No sciu si ti interessat, non ti eh. torno mancu de sa Sardigna, poita s'atra cosa ande nosu est sa cosa, sa cosa, sa cosa locale, quindi nc'est andaus a generis, si no poita s'editoria castia at essere una digressioni però danneggia puru, ormai cun s'editing non, non, non permitini a unu scrittori de non fare su chi, su chi si bendit, su, invece sa, sa letteratura depit essere mm. una cosa prus, prus, inno, prus innovativa. Depet esser libera puru. Si, depit esser libera puru, ma a bias ddu scisis ca ddi nant a unu iscritori, non ddi permitint de imperai unu fueddu chi non siat meda connotu, po nai. Poita timint, poita su letori poi agatat unu fueddu, non ddu cumprendit, invecias sa literatura depit esser libera, depit esser. Mi ch'est capitau, a mene m'est capitau in sas tradutzionis custu. chi apo ziradu duos libros dae s'arabu a s'inglesu e s'editore americanu m'at sempre curretu sos foeddos ca o su pubblicu americanu non los cumprendet o puru est craru chi b'at paraulas chi dae s'arabu non si podent zirare, las depet lassare comente sun. Certu.
Però non faghet nudda, in su sensu chi si b'at unu cuntzetu in arabu chi non si podet zirare tue lassas sa paraula in arabu e poi sa zente si la chircat in Google, dimandat a carcunu e gai imparat puru carchi cosa, però tenes resone, però est puru ca sa zente leghet prus pagu probabilmente, duncas s'editore timet mancare chi sa zente si ch'infadat su libru no no ddu leghet, però Torramus in su sucru, namus, si, si, va si, bene. No, no, no, poita dd'interessat e feti cun, no, po cussu seu nendi chi non sempre agataus agataus totu. Ma no, deu nau chi generis letterarius chi s'interessant de prus de sa de su traballu, deu 'olia 'olia fairi unu pagu de de, così, de, de reghistionai puru de is chi no poneus a bias in sa literatura ma chi funt literatura. Seu pentzendi su ah. cinema, ah. su cantu, sa canzoni, chi, chi funt straordinarius po, po custu. Certo.
Su, su cinema esti, tenit, e, e preziosissimu. Deo, mm, penseus a Ken Loach, a tantus, a atrus, ma chi a bias, certo. e faint puru, nci nd'est unu, su mancu voglio nai po, po ddu collegai, Filadelfia, no sciu si as vistu su film Filadelfia. Eia, eia, gei dd'apo, gei dd'apo castiau duas bortas. Eh, praticamenti est unu processu, cioè, Custa literatura serbit, ma istat chistionendi puru de comenti si depit manigiai is diritus, si una persona at a podi licentziai a unu trabagliadori poita est omosessuali, poita custu est su tema, e dognunu donat sa dimostratzioni sua, quindi propriu a bias in su cinema est facili a fai custu poita contat s'istoria e describit totu sa vertentza.
Est su contu de unu chi ddu licentziant ca tenet s'Aids. Poita tenit Paret. s'Aids? Si, e tenit s'Aids Eia.
poita, poita est omosessuali, poita tando Eia, cando est, eia. is- est essi stetia girada sa pellicola, ancora non si sciiat chi sa trasmissioni de s'Aids fessit po is normalis, pensànt chi fes- feti fessi po is omosessualis, is drogaus, Eia, eia, e est quindi nci abberu. fut una parti de sa popolazioni chi narat, ita mi ndi importat, est Eia. Deus chi est vendichendusì contra de custa genti, insoma, est una cosa terribili su chi est sucediu a su Sa, cumentzu. Za, si biet già chi est unu film fatu in su novantatres, est de eh, su eh, novantatres, e, eh, e si biet, est propriu cussu genere de film americanu de sos annos 90, eia. Beh, chi toccat a ddu ponere in s'annu cando si, si fait. E eh che beh, certu. Deu apu Non apu trabagliau in paris cun issu poita non mi possu ponniri poi in unu film anì eus trabagliau totta is duus, issu fait riflessionis a pitzu de su trabagliu meda importantis e chi castiat meda innantis, poita narat puru depeus acabai de castiai comenti eus fatu in su passau, depeus pensai oi a a sa crisi ecològica, una sèrie de problemas, sa fàbrica comente nosu dd'eus connota in su movimentu operàriu traditzionali non nc'est prus. No, ma po non si firmai tropu in custu, a parti su cinema, s'atru est sa cantzoni, ca sa cantzoni, in sa cantzoni funt poesias, poesias e tenint una traditzioni meda longa, poita ant cumentzau, s'est connota.
Chini ti praxit de is cantadoris? a, a, a tue chi ti praxit, a mie mi, mi praxit meda de André, po narrer Storia di un impiegato, però mancari Eia, tue ma prima, ancora, ma prima ancora tui pensa a candu eh, is sciaus chi ndi pigant de s'Africa chi cantant cun su spiritual e cantant fiant cantus de trabagliu. Ah. Eh sì, eja, fiant cantus po acumpangiai propriu su trabagliu chi faiant e su propriu is, is piscadoris in Italia e totu in Sicilia e in atrus logus, teniant cantus ca serbiant po ddus agiudai, faiant su ritmu, su movimentu de su trabagliu materiali, de sa fortza chi faiant. Tui pensa custa cosa chi nosu connosceus o issa, o issa, bisi chi est su su cantu po agiudai chini tirat, po tirai totus impari, poita si non tirant totus impari is trabagliadoris non nci arrennescint a ndi pesai Una cosa, est est meda bella totu custa totu custa cosa. E poi su cantu chi diventat de protesta, pensa a is mondinas, is mondinas chi trabagliant trabagliant in sas risajas, Sas arrisajas, eja. primus de noixentus, e candu cantant, son la mondina, son la sfruttata, son la proletaria che giammai tremò. Cioè propriu diventat unu cantu de unu cantu de protesta chi poi at sighiu Giovanna Marini cun is cantus de is emigraus e totu is atrus. E oi puru custa est meda forti ancora. Ca poita comenti prima si faiat cun cun su spiritual, oi su rap, sa musica moderna, chistionat meda de su problema de de su trabagliu, agitat custus temas Sì, est unu generi unu pagu complicau, no non facili facili, però tenit totu custa custa cosa. E eh, quindi certo. funt generis chi chi ancora andant meda andant meda meda innantis. Quindi teneus ancora oi una possi ancora custu si fait, a bias ddu feus coscientis a bias invecias istintivamenti. Bene, bene, bene, bene. Duncas, le, generes, namus, letterarios, però, però puru atteras cosas, oe in die, faedda, antzis, penso ses arribbende a narrer chi unu tempus fiat sa literatura chi chistionaiat prus de traballu e chi contaiat prus su mundu 'e su traballu, Imbetzes oe chi diventat sa mùsica e su cìnema chi nde chistionant prus chi non sos romanzos o chi non sas poesias. A mene m'agradat meda unu filme, m'agradat Ken Loach in generale e penso chi siat unu de sos registas, de sos menzus registas, antzis podimus narrer pròpriu comente regista est su preferidu meu. Però b'est unu filme de su duamiza e deghennoe chi si narat Sorry We Missed You infatis lu ponzo puru custu in sa descritzione, chi contat de sos fattorinos de Amazon a sa fine, no de sos chi andan a zughe sos pachetes a sas domos, e est s'istile de Ken Loach, no, est unu filmu unu pagu tristu, namus, b'at b'at disacatos in sa vida de su protagonista, però est a beru una manera Unica e solu issu ischit a lu faghere, est inutile a contare su mundu de de custos traballadores a manera originale e a manera chi ti mantenet duas oras pizzigadu, namus castiande su filmi ca est ca est tropu bellu. Però custu ti cheria ti cheria preguntare si tue ses de accordu, est abberu chi su cinema e sa musica an namus superau sa leteratura in sa càrica originale fintzas in sa capacidade de contare su traballu o b'at galu romanzos chi mancari publicaus non nau ocannu però in sos ùrtimos bint'annos chi podent chi podent contare custu, a mene mi benit a conca mancari unu romanzu de sa biada 'e Michela Murgia chi fiat il mondo deve sapere

ca no est tanti o solu a circai naraus calincunu autori specificu chi contat de su trabagliu poita contat de su trabagliu, s'idea mia est invecias cussa de arrennesciri a agatai in totu sa literatura fias is arrogheddus chi nosi torrant a portai, cioè no in cussu chi narat bogliu scriri unu liburu apitzus de su trabagliu po denunciai cussus Naraus, no non chi non chi non mi interessint, ma non funt is privilegiaus, a mei mi interessant puru cussus, e si ndi chistionat chene s'intentzioni, poita unu rapresentat, a chircare sa spinnica, namus, no? Craru, sentze si 'onai contu, deu immaginu chi Pirandello candu chistionat de custu chi est bessiu de conca po comenti ddu tratant in su trabagliu, non fut pensendi a, a, su, a su trabagliu, a cosa a su mobbing, pensare, m'as cumprèndiu. Ecco, certo. custu, custa mi parit sa cosa prus importanti, poita nos agiudat a ligiri cichendi de, de, de agatai su chi oleus agatai o su chi nc'est, e non a s'acuntentai, e poita fias a nosus, comente in su cinema, unu pigat feti sa trama, o in su libru su propriu, tenit abisongiu de biri comente andat a acabbai, comente comente finit, invecias ti depis firmai poita in d'unu particolari a bias ti contant una cosa una cosa incredibili, una cosa Est abberu.
bellissima.
Beh, su su bellu su bellu de sa leteratura est propriu cussu, no, a sa fine chi unu podet acatare su chi cheret in d'unu romanzu e Cervantes etotu torro a narrer, semus semus chistionande de unu de sos prus mannos, de su de unu de sos prus importantes e de sos prus bellos puru, unu cherende acatat de totu custos romanzos, no est
no est importante ite cheriat narrer Cervantes, ite messàgiu cheriat mandare Cervantes, ma est importante ite acatat sa pessona chi est leghende su romanzu e tue as fatu un'esempiu, potzo narrer de sos prus bellos, ca deo mai aio pensau chi in Cervantes eh, che fut esempios de su traballadore chi cuntratat, chi cheret essere, a lu pagare a cotimu, a lu pagare a zorronada.
Okay. Eh.
Cervantes est, est eccezionale, ma ti faccio un altro, un altro esempio, po nai comenti un altro, l'antologia de Spoon River, dda conoscis? Da... Eh, ti l'apo nau chi m'agradat De André, duncas, l'antologia eh, de Spoon River, po eh, mene...
Est... Cussu su zurpu in in s'antologia su chi est tenni mode de de s'originali a un certu puntu perdit is ogus poita scopiat in fabrica una cosa e abarrat zurpu e faint su processu e nc'est una cosa meda bella su giugi ddi narat chi non ddi ddi non ddi pagant nudda e scis poita non ddi pagant nudda non ddi pagant nudda poita su giugi at nau sa curpa de s'incidenti est stetiu de unu cumpangiu tuu de trabagliu e ah.
quindi su meri non ti depit pagai. Bis ca questo est unu concetu giuridicu ca prima fut aici effettivamenti. Prima ah. su meri ti rimborsàt feti si sa curpa fut de su meri. Oi invecias, si tui ses in sa fàbrica, mancai sa curpa siat de un'atru, tenit sa responsabilidadi, nosu giuristas naraus ogetiva, una responsabilidadi ogetiva, ma certo. prima non fut aici, e issu a fini narat e su giugi at nau chi mi dd'iat fatu unu trabagliu e quindi non mi depiat nudda. Su problema po mei un po unu pagu s'idea est de nos abituai a a liggiri cun sa capacidadi de de de agatai totu cosas medas importantis chi podeus agatai in dogna arti, deu chistionu de sa mia ma boli boli ballit po po atras cosas po atras cosas puru. Quindi certo.
custa attenzioni esti. E poita si ddu permittis po acabai cun unu concetu, candu nosu est un, naraus chi nosi praxit unu libru, seus de accordiu cun unu atru, e nosu ddu naraus comenti si un'atru nosi cunvincit de una cosa Sa beridadi est che candu un'atru nosi cunvincit de una cosa, praticamenti nos agiudat a agatai in nosus etotu cuss'idea chi teniaus ma non teniat fueddus, nosi donat. Nos dda cunfermat, namus. E e nosi donat sa cunferma. Custa est sa cosa bella de de de de scuberri custas custas cosas, non. Po su chi at a serbiri non ddu sciu, ma po cantu seus in custu mundu nosi tocat a praticai s'arti chi nos est tocada. Sa lu credo, certu. Ascurta Già, nois oe amus lumenadu unu muntone de libros, amus lumenadu romanzos, ca amus faeddau mescamente de libros, a sa fine mancari amus chistionau fintzas de films e de cantzones, però in cada puntada eo pedo semper a sos ospites de cossizare carchi libru a sos, a sos chi nos ascurtan. Duncas, ego in sa descritzione, poi a pustis ponzo sos tìtulos de sos libros chi as publicadu tue supra, supra a Cervantes, pro nàrrere, ma àteros puru, e poi fintzas de sos romanzos chi amus lumenadu, ca si, ca si unu si bolet lèghere, pro nàrrere, sa Metamorfosi o Don Chisciote in sardu si lu podet lèghere, però mancari àteros libros chi chistionan de su traballu, de sa leteratura, o de cale si siat cosa chi tue carculas de interessu, ite podet èssere, ite podes cosizare? Si, non ti ddu nau imoi poita non mi dd'apu pentzau e imoi ddu fairi totu a. Possu, ti possu torrai a nai chi est meda importanti calincuna cosa si torrai a lìgiri, comente sa metamorfosi che tanti est pitica, si dda torrat a lìgiri cun cun cust'òtica po biri ita podit scoberri. No nau de si torrai a lìgiri puru Don Chisciote poita est prus longu, però unu ddu podit fai a torrai in calencunu in calencunu liburu S'ocasioni podiat essiri a ddu torrai a ligiri in sardu invecias de in italianu e ddu circai in custa ocasioni. No, ma, ma andat bene gai. Est unu bellu cosizu custu puru, ca podemus cosizare de lèghere unu liburu, namus, de unu sagiu, poi cherjo narrer, mancari no, però est galu mezus puru a narrer a sos chi nos ascurtan, torraebos a lèghere Kafka o antzis leghidebos Kafka si no l'azis mai letu però provae a acatare pìnnicas, comente fiamus nande, no, pìnnicas chi mancari unu no no acatat deretu a sa prima borta chi lu leghet, però mancari sforzandesi puru de bider argomentos chi non sunt gai scontados in su in su romanzu. Beh, poi unu mi benit in mente unu, no sciu si est eleganti a ddu fàiri poita est unu libru chi apu scritu eo e ma tenit custas carateristicas,

de unu problema de trabagliu, s'ecìdiu de Bugerru de su millenoixentoscuatru, candu is trabagliadoris ant protestau po is conditzionis de trabagliu, ant tzerriau su s'esèrcitu, ddus ant bocius, nci fut su sindacau chi fut nascendi e nci funt medas informatzionis de cali fut sa cunditzioni de is operajus in s'època, de comenti nasciat su sindacau e totu custas cosas. Dd'at publicau Domus de Janas, comenti nau, est intitolau Eva e Petra. Poi ti ndi ti mandu calincunu atru dd'aciungis candu fais su montàgiu, mancai. Andat beni. Ascurta Già, dda serraus e deu Ti torro gràssias ca amus fatu una resonada beru tropu bella, apo imparau unu muntone 'e cosas e gai totu penso sos chi nos ascurtan apan imparau, apan fintzas unu muntone de de de compiti a casa de faghere ca si depen si depen torrare a legher Kafka, si depen legher Cervantes si sun galu a lu leghere, si depen fintzas abbadiare carchi filmu de sos chi amus de sos chi amus lumenau, però s'obietivu est pròpriu custu, duncas Eh, ti torro gràssias e ispero de nde faer àteras cun tegus ca as unu muntone de cosas de, de nos imparare, segundu mei. Sì, sì.
Andat beni, dai, gràssias, si intendeus poi cun, cun calma. Va bene. Eia, a s'atera borta già, ciao. Ciao, àteras bortas, ciao ciao.
Azis ascurtadu Contanos, unu podcast chi pertocat cale si siat chistione de interessu. Si abbaidades in sa descritzione de custa puntada bos apo lassadu unos cantos acàpios e ligàmenes pro connoschere menzus custa chistione chi amus isterridu oe e fintzas sos riferimentos a sos libros chi apo mentovadu e chi at mentovadu s'òspite de sa puntada. E agatades puru sa e-mail mea si mi bolides imbiare preguntas o commentos. Custu podcast l'apo fatu deo, Alessandro Columbu, cun s'azudu de sos ospites ebbia. Adiosu.